la mulungu pa 9 march 2025 kuchokera ku times television timanyadirako kuti ttv tafikanso ndi programu ina ya hot current cholinga cha programu ya hot current ndikuti tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno ndipo timalankhula ndi akumipando amene amalandira misonkho ya amalawi timawauza kuti kodi mukamadya mukuziwa kuti amene akulipira misonkhowa akuti mwakuti mwakuti pa nkhani zakuti zakuti nde cholinga cha program imeneyi langa dzina ndilomwe lija wonder nkhwenda vivi msiska ndevu zamwayi komanso awa ndi achimwene anga a vayana chunga amapha ng'ombe takulandirani ndithu amapha ng'ombe Zikomo kwambiri. mbali yako kuli amsuku a jona pankuku amsukuluzi achira bwinobwino chilichonse chili mchimake nkhani zimene tikufuna tikambirane uh, mu tsiku la lero ndi zambiri zikachuluka sizidyeka koma izi titafuna ndithu tikuyenera kuti tizikambirane kodi mgwirizano wa tonse uzitha bwanji Chifukwa chokuti zikuoneka pa Chichewa pali mawu amanena kuti mkwiyo ndi chikondi chikakhumudwa. Aha, anthu amene amatikonda aja akakhumudwa umasanduka mkwiyo nde umamva nkhani zobisika. Kodi ma members a Tonse Alliance ayamba kulankhula zinthu zina chifukwa chokuti akhumudwa? kukuchitika zotani kumene mudatsalako ndi ma, ma, ma alliance partners anu kuti azilankhula zinthu kunjaku anzathu achikatolika alembanso kalata ina pastoral letter imene akuti khala ngati tagwidwa njakata osankha osowa tingosankha u- satana wang'ono wankhasako wankhasa Ah, mavu- ta- tagwidwa njakata komano nkhasa kodi nkhasako ndi ndani ndi ndi zimene tifuna tikuuze kuti tikamati nkhasako tuphatikiza ndani ndi ndani pamene tifuna nkhasako inanso imene tikuyang'ana ndi nduna za boma kodi mcp government ikakhala kuyang'ana ndunazi umakhutisidwa kuti this is the best there is kapena tili ndi mphwepwa zambiri zos- zo- zongotita- zotayisa nthawi palibe zimene zikuchita kodi bwana munyamula anthu amenewawa kupita nawo ku kampeni kapena mugwedezabe kuti mwina dzikoli nkulitakasa deadwood in cabinet kodi mmisonkhano ya ndale mauthenga amene akuperekedwa ngotani ukamamvera msonkhano wa dpp danawo ina posachedwa pamene amachititsa a gangata akuti chani Mukamva wa utm woyankhula ndi akabambe akuti chani what is the message? A mcp what is the message that he's telling Malawians? A PP a mayi Joyce Banda former president akuti chani? Nanga a udf akumati chani akatuluka? Kodi zimenezi zithandiza bwanji kupanga chiganizo? Tikufunika zimenezo mwamsangamsanga, zinanso tikungoyang'anapo. Kodi ku mafuta update ikuti bwanji? AIP. tidamva ndithu akuti finally titakuwa muno, Finally. finally mukapanga chibwezi nthawi yayitali a Chunga mukamakwatirana simumangolemba just married mumati just married finally kuti eh, takwatirana amwene titakhala pa Zateka. chibwezi. so titakuwapo za aip akuti we are phasing out gradually Yeah. kuti ah atimva kukhala suku Yes. azibambo program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku series enterprise timve uthenga wawo Here at Sally's Enterprise, we guarantee you that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14,

kampani ya chimalawi ya series enterprise imene imatipatsira program ya hot current pano pa times television ttv komanso ma platforms osiyanasiyana kulikonse kumene mungakhale amagulisa katundu wa stationary komanso wa electronics ali ku zomba komanso ku lilongwe azibambo nkhani ndi zimenezi tiyambe nkhani ya mgwirizano chimene chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga ndiyo kuti um, anthuwa a- a- Offi- ah, no, officially officially i think mgwirizano udatha adagwirizana amene ankapanga mgwirizano uwo ad- ena anauzidwa kuti i think tikazangofika nthawi yokuti anthu tayamba kupita mumaconvention ndekuti aliyense ayendere yache so chimene tikukambira nkhani imeneyi ndichokuti taonapo some members amene anali ku mgwirizano coalition akupanga comment za mmene udayendera mgwirizano umene uwu nkumalankhula zinthu zina zokuti anthu amati ah kudikani na recently taonaponso a member amodzi amene adali kumene kukupana kupanga zawo akulankhulapo ndefunso ndilo kuti kodi ukamamva anthu aja amene akuyankhula ambiri amayankhula zosakhutisidwa kuti mgwirizano umene udayenda amene amaganizira nde ndimanena ineyo kuti amati anger is love disappointed chifukwa kuti udamkonda munthu nde wakukhumudwisa umazakhala ndi kamkwiyo kuti "Ah, iwe ungandipange zimenezi kodi are we seeing ma members a mgwirizano coalition omwe uh, mwina sadakhutitsidwe ndi mmene ali mgwirizano ndi akutuluka kumayankhula zinthu zina zimene anthu akudabwa kuti ah, mwayamba kuulula kuti a Ndevu Zamwayi akagona amaliza nkonono amatusa chipwembwe nene mpaka na kukhutu Yeah. a Chunga mungayiyankhe bwanji uh, potengera zimene takhala tikuzimva some of the members a mgwirizano coalition anapanga comment u- u- mwina atachokako ku mgwirizano pali mawu aja amati pain yes ululu Yes. kuwawa ndi kumene kumapangisa anthu kuti aziulula ndi kuyankhula mmene akuyankhuliramo chifukwa mukati muone kuyamba kuja anthu awatu adagwirizana kulikonse kumene kumapita a Chakwera kumapita malemu a Chilima amayi joyce banda kumapita ndithu ndi anthu onsewa amagwira ntchito as a team and ankachita kuoneka kuti koma timuyi kukhala ngati achita gel akumagonjerana pamene paja nkumapangana ma agreements iwe uzasogola kaye uzatani kaye uzatani tizalowera apa koma chimene chikuonekachi its very obvious kunena kuti uku one ndikukhumudwa komanso number two ndingati kuchikuja kunena kuti i have nothing to lose mwandichita kale chipongwe ndene ndiulula zimene ndimafuna kuti tibise zija ndiulula ndiyankhula so apapa tikuona anthu amene akhumudwa koma more than that ndikuona ngati kuti ndi mwayi wokuti ngati dziko komanso zipani zitengerepo mwayi wophunzira ma lessons are being taught here kunena kuti pali zinthu zina mukamagwirizana Samalani pa mawa. Kodi ndi zinthu zokuti pa mawa zitatulukira pa gulu you'll be able to defend them kapena kunena kuti tikamalowa mmigwirizanomu what can we avoid zinthu zimene ma mistakes amene am, a, a mgwirizano coalition adapanga tonse tinga osati mgwirizano koma rather tonse alliance tingatani kunena kuti ife tikamazapanga alliance yathu tizachite avoid so kuyankhula kumene ndakumva apapa ndikuyankhula kowawidwa ndikulankhulako cha kunena kuti munatipanga chipongwe mwinanso pali zinthu zina zoti mwina sangayankhule poti mwinanso zikuwakhuza iwowo koma kwa ife tonse amene tikulifunira dzikoli zabwino this is an embarrassment izi ndi zinthu zokhudza chifukwa awa ndi akuluakulu atsogoleri pomafika kunena kuti onani signature yanga Ona, tinagwirizana izi, kusonyeza kuti a, atsogoleri athu ndi onena kuti simungawadalire kwenikweni pa nkhani ya migwirizanoyo. Izizi nzandale izi, zongofuna kuti anthu awoloke, zimene zimachitika kutsogoloko aliyense azadziwa yekha. And am sure zipani panopo chifukwa chimene ziku, tikuona kuti zipani zikukanika kuti zipange ma alliances so far, Its because of the past experiences ndi chifukwa cha zinthu ngati zimenezizi zimene anthu anaziona ku Tonse so for me I will tell you kunena kuti mwinanso timva zambiri kuposa apapa but all in all in all anthu adakhumudwa ma partners akhumudwa apita ayamba kuulula chifukwa cha mkwiyo chifukwa chonena kuti zimene anagwirizana si zimene zikuchitika. pamakhala mmodzi amene amasala pakakhala mgwirizano ndi apa tikuona ngati mcp ndi imene yasala mbomamo anzawo si aja kukhala ngati i don't know kuti kaya achina usi ali potani but uh, we haven't heard from him what lesson is mcp learning from here you know kugwiritsa ntchito mwambi wokuti kumakhala bwino ndi anthu pa nthawi ngati imeneyi nkulakwa namba 1 namba 2 kodi utati even iweyo udali ku banja ndi banja lija latha how much can you say about your partner zimene zokuti mwina iweyo pa nthawi imene munali pa banja sumayankhula pa chifukwa choti latha ndi ufuna unene kuti kodi ayi msamango aona tamene aja how do we balance mbali zonse wowawidwa mtima ayi amene sada sada uh, wasweka mtima ayi how do you deal with heartbreak ndiyambe ndi mwandifunsa loyambali Yes. la kuti mcp uh, idziphunzira chani kapena i- i- how should they interpret yes zimene a- akulankhula ma partners awo yes akangoyamba nkunena kuti zimenezo ndagwirizana kuti e Ah, chokani ngati mukufuna chokani koma ife sitikusintha because ena ake that's their argument abwana integrity ija ndiyofunikira pena paliponse inu ndine tikakhala kuti uh, timakasaka nde tapha nde tagwirizana tamwene ndi 10 Mm. koma sitinalemberane koma pasi pa mtima munthu woti phiri tinakamba za mateni Mm. kuti inu mudya ntchafu ndipo sabwere paja kuchenjera kufuna mutenge 15 nokha Mm. to me that's uncalled for ndekuti integrity mwa inu mulibe muli utambwali Because what I'm seeing here, um, ndika wodi wina alese mnacho kwa anasi kuti. Aliyese akubera mayo mayo mayo ajihada akulira mbali naye. Akamuzwambo akulira mbali naye. UTM ikulira mbali naye. Pa Alliance pa timu yawo. Ah onsewa sangakhale kuti akungolira popanda chachitika komwe akuchokerako. Alipo pamene apondedwa. Mmene wanenera wayana kunena kuti it was all good, all was well. Yeah? Tikucho- tikuchotsa chani dpp mboma and it happened so ndiona ngati kuti mwina ah, ah, mcp mmene ena akulirira nkuthekadi mwina adapanga za ndiolotseni tikudyani patsogolopo mwina that's what happened komanso as a lesson to mcp akhale ndi a deep reflection kodi zimene akunena anthuzi nzoonadi mai joyce banda tidakambirana nawo chani or patakhala kuti ena panalibe in this case ndekuti papa mtsogoleri wa mcp achakwera basi amala akagwira apapa akumamvadi kuti utm ikunena zoona pazimene akagwirizana even malemu chilima alipo akumamvadi kuti mai joyce banda akunena zoona if the answer is yes asangopanga trash izi because ikubweranso nthawi and sikalekale miyezi yake ndi yomweyi afunanso kuti akhale nawo so mwanena kuti sungakhale wekha munthu mmene chisankho chimayendera masiku ano you need munthu wina so wina uja kuti abwere they will have to be convinced you treat them well you'll not treat the way you treated the others so

The questions that people are going to have is kunena kuti kodi akuluakulu izizi zokuti akukupondanizi mwazidziwa liti Eh? kuthekatu mumayamba kudziwa chaka choyamba chadutsa chachiwiri chadutsa nthawi yonseyi simumalankhula chifukwa chani of course mwina munthu umakhala ndi chiyembekezo kuti mwina ndikamaliza chaka chachitatu mwina asintha ndikamaliza chaka chachifolo mwina asintha i know mmene walankhula wayana kunena kuti these guys timva zambiri kuposa patipo pamenepo apapa chabwino a- a- a- a- a- a Mhango idalipo nthawi sitinganenenso mobisa papa Yes. kuti ah, anthu onse zipani zotsutsa zidagwirizana kuti zichose dpp pa mpando Yes. that's why tidaona tonse alliance adali ndi one common enemy Yes. amene amaona kuti idali a dpp yes mmene zikuyendera zinthu panopa do you see zinthu zikupanga shift kutino anthu amene anali mbali iwu ndi mcp kumayang'ana one common enemy which was udf sorry dpp yes, yeah. do you see them now seeing mcp now as their one common enemy kuti akhozanso kukaphatikizana and if they do that how should mcp handle that is it too late for mcp to reach out to mapartners aja ku say please come back let's discuss can we sort out is it too how do you manage this situation for a win-win situation kwa onse mcp dpp ndi awa olira ali pakatiwa um, ndiyambe ndi a mcp yes kunena zoona ngati mcp itatuluke mboma mwezi wa september they will have nobody to blame but themselves sakhalanso ndi wina womuloza zala koma iwo okha chifukwa mwayi woti anakakonza maubalewa unalipo zaka 4 ningoti 5 zimene zonena kuti anakatha kunena kuti iyayi koma a utm alira mokwanira Ndakonza. what are their issues mwina ndi first year second year tinapanga ujeni yeah. anali nawo mwayi umenewu If anything panopo its too late even amene atakhala akunena kuti amuchite reach out yo anena kuti ayi ayi its too late Onsewo. its too late so pamene popo am sure akunena kuti alipo anthu ena chifukwa even mmene ankayambira ma, ma, tonse alliance analipo ena amene ankaifuna alliance mu mcp ena sankaifuna The similarly the same thing alipo ena onena kuti samaona kufunikira kwa mgwirizano however what they forget is kuti ndale is about strategy ndipo pa strategy nthawi zina sikuti umachita kumkonda munthuyo kuti uyu nde kuti nde uyuyu nde akhale darling ayi koma amene mungathe kuthandizana kuti mukwanilitse zimene mukufuna kuti boma liyendesedwe amalawi asangalale umagwira naye ntchito so alipo anthu ena amene sakuoneka kuti even mayankhulidwe awo somanga takhala tikuma- tikumamvapo ndithu kuti ngakhale malemu ali alive uh, achilima uh, utm ili mu- ndithu actively in government kuti pamakhala zinthu zina even ku kabinetiko anthu ena umachita kulisa kuti ayaya mayankhulidwe awawawa Sure. ndi- ndi osamanga kuwatonza anzawo aja ngati kuti si anthu ofunikira so for me ndimafuna ndinene kuti mcp if you're going to lose out because palibe amene afuna kudzagwira nanu ntchito you have yourself to blame chifukwa inuyo simunachite treat bwino anzanu komanso simunaone pamawa number two ndimafuna sopano ndiyankhule ndi zipani zinazi zipani zinazi ine ndikuona ngati kuti chimene chimachitika kuno ku malawi wanda komanso kuno nzanga uh, jona tikafuna kuti tif- tifuna tichose boma I'm telling you sitimayang'ananso china chilichonse timangogwirizana Zina zote. olo enawo asatiuze cha nzeru choti azapanga, ife bola awawo Common enemy ndi uyu. common enemy Achoke. aboma eeh Ena akati iona kuti zapanga Tizaona bwanji. cha- and that is one of the key problems imene timakhala nayo muno malawi Ah, sitikunena kuti ngati boma lati- la- latikwana tili tonse tili ndi ufulu ndipo ndi ufulu wathu mphamvuyo ndi yathu ife ovota malawi koma at the same time at the same time how i wish tikumayang'anaso kunena kuti sopano iweyo ndikakukwatira awa akachokayo ndikatenga iweyo iweyo how different are you from this one eh? chifukwa pamene pompo kunena kuti ambiri mwa anzathu amabisalira kumeneko osatiuza zoti azapanga chani koma poti ifeyo tikuona za common enemy mkwiyo Yeah. ndetikulowa kuti kumeneko pomaliza nde ndi mavuto Um, the advice that I can give kwa awawa amene ali ku opposition kuti pangani mgwirizano ine I would say kunena kuti mukamapanga mgwirizano muyang'ane maka inuyo amene munali ku tonse aja muyang'ane kunena kuti tinalakwisa zinthu izi pamene tifuna kupanga mgwirizano wina uwu kaya mupanga ndi dpp kaya mupanga ndi ndani Tiyeni tionesese kunena kuti kodi titani kuti ichi chisazachitike, ichi chisazachitike, ichi chisazachitike. Am sure some of them are already looking at that. Amati m'mphechepeche mwa njovu sapitamo kawiri. Kodi munayendedwapo njomba kwinako? Apapaso mufuna akakuyendeni njomba? Pangani zochenjera, mupange zosamala zonena kuti ngati mukulowa mgwirizano mukhale kuti mwaziteteza, ring fence yourself ndi some sort of mechanism kuti mukazalowa m'boma chimenecho chisadzachitikenso kachiwiri. Imeneyo nde nkhani ya mgwirizano kodi chuvuta ndi chani kuti anthu amene adali limozi pano akulankhulisana zimene tanena zija kuti aya ndebvu za mwayi amaliza chimkonono a chipwembwenene chichoka m'kamwa kulowa m'khutu kodi zu- zuvuta pati is it too late for mcp to talk to anzanuwo kuti muone kapena are we seeing the change imene inalipo kuti anthu adagwirizana atayang'ana common enemy which was dpp then are you now the next enemy that people are looking and say kuti mcp mm. is our enemy let's unite to remove tipange bwanji kuti malawi tiziwina ngati dziko chifukwa tikamaliza zonsezi yeah. pakati pa pasogolo patupa pali malawi Malawi. Mm. tonsefe titaphatikizana sife akulu kuposa malawi Aye. let's think of our country and make the right decision for our country tichokepo pamenepo tipite ku nkhani yathu yachiwiri nkhani yathu yachiwiri ndi kalata imene yachokera uh, ku uh, mpingo wa katolika mu nyengo ino ya lenti um, ndima- ndikukhulupirira kuti ngati sinkulakwisa idatulukanso inanso mnyengo ngati Yes. can't remember whether that was last year or the year before koma idatulukanso kalata ina muli nkhani zingapo koma mwina imene anthu ambiri tikukambirana ndi yokuti pomakhala ngati pakuunika kuti a mtsogoleri amene tingamufune ngati dziko akhale woopa mulungu ndi akunena kodi kuopa mulungu wake kukhale kotani chifukwa umatha kukhala ngati u- ukuopa mulungu ukuopa zinthu zina komanso akhale strong wolimba mtima making bold tough decisions making bold tough decision Yes. nde zimene zikumachitika ikumazakhala ngati aliyense akumazayang'ana kuti akhala ngati akunena wathu uyu Eh, uyunso akhala ngati apapa anena wathu Eh, nyadira aliyense ikukhala ngati kuti game ikulowa mbali yake komanso ikumazanena kalatayo kuti kukhala ngati there is no better candidate komano kuti kungosankhako pamene ayimapo mmene timanenera muja kuti mbewa zativuta tenti ngodya kusiswiri kuti nanga tipanga bwanji ndiye kodi swiswidi wa ndi okay tipite kwa kwa mafuna ndifusa Auze na mai na malawi. ndazakumbukirira pali anthu ena amatidandaula kuti tumazakhala ngati tikungokamba kuti atsogoleri ndi a Chakwera ndi a Mutharika okha a Mutharika. kuli ah, ujeni a Kabambe. a Kabambe kuli, kuli ana- Banda. kuli a Joyce Banda Ah, Muluzi. ya Kula ndi Yohana, Banda. a Nankhumwa yes so tisamangonena komano

you know Kwambiri. there was an excitement tikupita ku Yes. koma pano zikuoneka kuti tikukasankha chifukwa masiku akwana timayenera kuti tiponye vote after 5 years there isn't that excitement because umati ukasankha ish uzakadandaula ish koma tipangabe tivota and wina wake akhalabe president chisankho ichichi Yes. mwina ndingoyamba chonchi ngati aliyense mwa macandidates four amene ndi otchulidwachulidwa Yes. ati akupita ndi ekha pa ballot ndi chipani chake yes ndiye kuti by september 16 tizakhala ndi

not to talk about my problems my problems nde tonse tikuwadziwa si nkhani Yes. soto ndi anthu nwaji Yes. koma the qualities that they are talking about kuti kuti akuluakulu uh, tisankhe mtsogoleri amene atha kutenga some bold and tough decisions pa mavuto amene tili nawo tikhale ndi mtsogoleri amene atha uh, kukhala ndi maonekedwe oti ali ndi ma solutions atafika mwina sadzidzimuka ndi zimene zilipo osati kumatipatsa mabikozi ndi azinzake komanso uh, tikakhala kuti tilibiretu with- we- we appear kuti it's a choiceless election akuti yes, tiyesetsebe titani tisankhe pamenepo mpamene ndikuona ngati kuti the ball kwambiri ili mwa amalawi ine kwa ineyo that's what i can say kuti amalawi eh, mwaona awa mwaona awa mwaona awo kuli awa kulankhula mfundo izo kunjako kwa inuyo amene akuoneka ngati kuti nkasako ndi ndani pothetsa mavuto amene dziko ndikutani Likukumana nawo. likukumana nawo yes achita kunena kuti komano olo patakhala kuti pavuta pa mtundu wanji kusavota isakhale option no Tiye And tikanenetse. ifenso- ifenso tanena munomo Yeah. I love what what what Wayana has said. Kunena kuti akuluakulu there was a time every other time imene tili ndi chisankho Yes. it's another opportunity for us yes to decide on the councillor amene tamusankha Yes. to decide on the mp amene tasankha Yes. to decide on the president amene nandani Tamusankha. tasankha and the administration imene ilipo pa- pa time imeneyo if we truly believe ndikukamba no zapano kuti achakwera ndi boma lawo they have delivered to our expectations Yes. come on give them mandate

tiwa- tiwatsatirire kumene akuchokera Yes. mkulu mufuna mukhale ngati president what have you done kumene ukukhala pa anthu sakakudandaula iweyo were you performing there and do you expect kuti utakhala kumene koko wasingokupanga jabu rrrr, uku dziko like serious koma you know amene amatipanga betray No. so lero ndinena Yes. anthu andale ah, zipani chifukwa anthu ambiriwa amakawasokolotsa ndi anthu azipani ndi amatenga convention kuja ndikutipatsa kuti uyutu ife tikuti uyu. Ka- katundu ndi amene. Eh? so muzaona kuti an- an- akuchipaniwo nthawi zina amakatenga anthuwa chifukwa Cha- cha cha ma zimene- personal reasons zawo, yes. pa anthu aja mwina akudziwa nawo akudziwana nawo kapena akudziwa kuti uyu atakhala president tidzadya nawo bwino so ifeyo timangokhala olandira makandidate aja abwera Chifanya- chifanya sili mavotera ma independent aha

this time around Yes. akuoneka kuti they've really tried to be Ayi, careful akunena kuti Yes. sitipanga Eh? endorse. Ehe, Yes. Yes. sakupanga endorse iyayi mwachita bwino kwambiri tikuyamikireni Yes. Ah, and neutrality imeneyo ndiyothandizira koma pamene mukunena kunena kuti lesser devil it means kuti even inuyo mwavomera Yes. kunena kuti koma apapa apapa apa Pali- pali papo. pakuoneka kuti ma devils wo nde alipo Yes. so for me i wanted to say kunena kuti mwinanso nthawi zina time has come for us to think big as a nation kuti kodi mmene timachitira ndale zathu mmene timayendesera zinthu zathu even zisankho and stuff like that izi ndi mmene tizingopitira mmene tizichitira chomwecho kodi anthu amene amalawi because ineyo nda ndakumana ndi amalawi ambiri amene akunena kuti Ife we are frustrated ndi government, we are also frustrated kunena kuti ma options amene alipo eyi sakutipanga inspire. Am- Ndi kaguluso kakakulu. Kodi Amalawi oterowo option yawo ndi yotani? Poti anena kuti asa- ayenera kuti akavote. So akapanga bwanji? So this time kufikira kufikira September Alipo amene angawachite convince amene atachite turn around ma kunja ena amanena kuti ma independent voters mm. anthu onena kuti panopo si- sanapange chiganizo yes. alipo ambiri nde ndiyankhule kwa inu directly anthu andale mm. kunena kuti in case ngati mukuona kuti ife tili nawo kale base za base zo 2025 mutha kugwa nazo mutha kudabwisika panopo alipo anthu ambiri onena kuti trust me agwira njakata mm. ndikumanena kuti titani mm. so musatengere zonena kuti mcp is unpopular yes. kapena musatengere zonena kuti a dpp anthu ena aa mutengere zonena kuti kodi what can we offer as solutions to amalawi mm. and how can we communicate our message kwa amalawi the electorate kuti ata ati ati atikhulupirire akativotere so for me that's what i wanted to say kunena kuti pasuswiripo pavuta because amalawi ena they will just resort kuti basi kumino tisatani tisavote achuluka nasuswiri ali pambiri asuswiri ya komanso awaone akuti asavote ino chonde chonde Yeah.

palibe kunyanyala ayi palibe Eh, kunyanyala ayi tinyanyale. tonse tivota September tazatalika pakhala president ndithu Eh, amene atilamulire tonse timuvomereza kuti ndi amene iyoyo ametapanga nde tikuona anzathu a MEC ali busy kumawerenga pano masiku asala less than 200 kuti tikaponye voti ngati simunamve

mukuonera hot current pa kanema wanu wa times komanso tili pa facebook komanso tili m'mis- masamba ena osiyanasiyana amene mukuonera a, a, a program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera a, ku service enterprise tili ndi amaphang'ombe komanso tili ndi amsukuluzi mbali yakuno muli ndi ine nkhwenda vivi ndevu zamwayi nkhani ina imene tifuna tikambirane ndi mauthenga amene akuperekedwa nthawi inoyo officially MEC kunena kuti kampeni iyamba in july eh, amati 17 October 14, 14 yes 14 july official campaign koma izi sizikuwayimisa anthu kuti aziyankhula Some- they don't call it ma campaign meetings amati ndi ma development rallies whatever they call it but they're talking to people selling themselves taona masana omwewa adali kusalima ndi a dpp kumeneko a Gangata amalankhula ndi anthu we've seen a utm akulankhula ndi anthu we've seen mcp all over the place with a Chimwendo being front runner uko uko uko akulankhula a pp mai joyce banda adali kuchikwawa adali pa Jenda adali kutikuti she's also criss crossing the country kulankhula ndi i haven't seen much about udf but i think they are also uh, warming up kuti alankhule john

ndingomvera Okay. tione Ndimafunira kuti- tione pasalima ground Yes. tinganena kuti dpp itakhala kuti ikukapangitsa msonkhano kumulanje ndikudzadzitsa anthu kumene ee boma ndilo lomweli ndetu Ah, bwana kumulanje ku dpp shouldn't surprise us kunena kuti mwadzadzitsa ah, kumulanje kapena mwadzadzitsa kucha ah, kuthyolo because ah, kumeneko ko it's regarded as your stronghold chabwino

mwina mcp it's high time iyambenso kumabwerabe kunoko kubweza Yes. yes. imadutsa imadzapita ili kuchani Eh. kwa- ku- kulowa shire Mm. come back to the mem- messages Yes. ndikuona ngati kuti ah, kumene ku- kusalimako Yes. Yes. kangata Yes. ayesetsako ndithu Yeah. chimene ndikuchiona vuto mbali zonse one thing I'm observing anthu akapita mapodium ali ndi mikwiyo konse akuwira ndani lero lini mathu amamvera msonkhano wakudedza kumene kuli achimwendo ndi timu yawo ndi umamveranso ukuku waka ngati kuma akabwera mai griselda jeffrey ndiye kuti sachoka pamene pachasi takapeza akuthalika Mm. ye ukamvanso uku ndiye kuti kumakhala kusambuka dzana Ko- aziti chani kuti anthu ine nkadakonda kuti a dpp for instance ene ku- anthu andala amatsuka nkamwa yes mwina sungachotseletu but ma guys mukufunanso mubwerenso mboma tell us what do you have to offer now because the element is now because four five years ago amalawi adakuthamangitsani ofesi mwalapa patilipo zifukwa zimene amalawi adakuthamangitsani mwazikonza zimenezo azibwera nkumapangana articulate pamavuto amene tili nawo what do you have as solutions

amene ma vp awo akupanga buu gangata might not be a very experienced guy mu politics mfana ndamudziwa ine posachedwapa koma ukaona mmene akumapangira buu ma crowds akutalika might be tempted kunena kuti mwina atha kutapako pa central region chifukwa akumatenga ndithu sizoona kupanga chani chifukwa anthu andale wapaja matopeka mathusawu A- a jappie A- a- a jappie a jappie ku- ku- kumpoto a saka a saka jappie is experienced Aha. He has been a minister for Yes. so many years. Yes. Uh, ali ndi experience ya mboma. Komano Yes. when it comes to mwina chikoka, ndikukamba za chikoka. Yes. That, that is a personal view. Yes. Chikoka chao cheni cheni. Yes. Ndikapaka compare ndi mina amapangira mina agangada. Ine I would think kuti mwina A- a- a gangata. a msaka a msaka kummawa Ine ndinena kuti a msaka ndi a- a- a- a mwanamvekha might have disadvantage chifukwa choti ali ku- ku- ku- komanso they are silent

ngati pali kampeni imene imaphwekerako ndi ya ku opposition Maka- maka ikakhala kuti boma likupalapala Exactly. ah kampeni siivuta olo atangokudzutsani usiku kunena kuti pali anthu uku pamsika tikufuna mukawayankhule Yes. umangoti bweretsani thauza ndipite ndikayankhule Yes. Munthu kucheza strategist tu. Ah? Kutokeza usajili. Bwana zona. Zona, zona. Akatiuza. Eh, zona, zona, zona, zona zimabwereka. Kampeni- kampeni siimavuta because chimene aku opposition ndikati opposition ndikunena onse Yes. um, chimene akuona akungoona zimene amalawi akudandaula ndiye Sa- sanganene za zimene za umangotenga Tigray. ayi kungotenga za zimene akudandaula ndiye iweyo umangopita ngati munthu amene ufuna kukhala mbali ya anthu basi mpulumutsi akukhala ngati pambali anthu koma zoona ndamva kuti mpaka na shuga wafika 3000 ndi zoona zimene anthu eh, shuga akuchita kutengera anthu una kukatusa Ehe. kupinda Naona msonkhano wakuti Mike awa- A Banda. akunena kuti akuti amene mukudya katatu apa pa tsiku taimikani mikono Eh. mayi joyce banda anachokapo Yeah. ndiye atabwera anapangisa msonkhano ndamves- ndamvesera z- speech yawo ndiye amanena kuti ah, ndinachoka koma nditachoka Ndamva kuti kunali anthu ogwira ntchito kaunji, ogulitsa kaunjika amene anapita ku msewu kukadandaula kuti zinthu sizikuyenda. Kodi ndi zoona? Ndi anthu ee, ndi zoona mayi. Nditachoka ndinamva kuti anthu shuga samapezeka ndiye mpaka na m'mashopumo mpaka anthu kumabisa ndi zoona anthu ee.

pamenepo ndi pamene pali povuta because mukamatiuza zoti mwamanga zakuti zakuti tinanena kale at the end of the day amalawi are more concerned ndi welfare yawo ya lerolo amalawi akuganiza za lerolo so mutati mukamapanga kampeni aboma mwayankhe anthu za forex mwayankhe anthu za kukwera mitengo kwa zinthu mwayankhe anthu za unemployment mwayankhe anthu za, Akatangale. za, za katangale Mwa- mukayankha zimenezozo ndekuti ngati aboma

Kodi mfundo zanu ndi zotani zimene zingasinthe Malawi kuti anthu awone kuti uyu I think mwina for the first time timkhulupirire. Tikuchoka pamenepo tikupita ndithu ku nkhani za mafuta. Tibwera ku ma cabinet ministers. Timati tikhale ndi update. Yeah, chabwino. Update ya ku mafuta. Mafutawo uh, tikambako tiphatikizakonso ndi AIP ija. Kuli government to government imene ikuoneka kuti yavuta tidanena pano mobwerezabwereza mwina takumbutsa Amalawi.

kuli Madirector. ma directors chanchani ali mu technical committee imene ikulangiza za mafuta kuti ziyende bwanji and then kuli advisory committee mu advisory committee muli abusa a Kawalala ngati acheya Ngati chair, yes. muli a Helen Buluma muli a Benjamin Wandawanda muli a Prisca Pondangaga amenewo ali ku advisory committee then uno kuli coordinating committee kumeneko kuli nduna Yeah. ah, i think i- ndi a SPC i think ndi ena ali ku coordinating committee cholinga chake ndi chokuti ah, magulu atatu amenewa azigwira ntchito limodzi ndi cholinga chokuti tipange ziganizo zabwino tipeze mafuta pa mtengo wotsika Tipeze mafuta mu njira yabwino kuti anthu ena asamalowererepo nkumatibera kuti tizikagula mu mafuta aja mo- modula. Komano ukumati ukaona kutsatira mmene tinapangira chiganizo chimenechichi ndi zimene zikuchitika ukumazaona ngati kuti I think mwina pali anthu ena ake amene akuwanamiza a president zoona zenizeni za nkhanizi chifukwa going by the fuel that we have procured so far you would see kuti ndi odula kuposa amene tapanga yes akumanena kuti tikumutenga kuchokera kutanga therefore ndikutali koma even ma premiums amene ali pamenepopo Yes. they are expensive now the question is Double, whereas the Double, other yes, Mozambique, yes. we- we're paying more. and, and- and the question is How can we then be saying kuti tikuyi abandoning njira iyi yomwe tikuvutika kupeza forex kuti tipange uh, uh, to pay for that fuel we're going now ku njira ina yake imene is even more expensive komanso pali anthu olowerera lowera ma influence how these three committees are working

we are all over the place bwana kodi titani ndi cholinga chokuti aMalawi akungofuna kuti apeze mafuta Yeah. pa mtengo wabwino Yeah. kuti pamawa ngati dziko lathu tisamangoti ndalama yonse yomwe tili nayo tikungokhuthula kugula mafuta yes we have fuel but then nothing else Yeah. ngongole zathu zikutipanga choke and kumodzi kwa kumene kukutipangira ngongole kwambiri ndi kumafutako we're borrowing money from kuda kulikonse but we're still not sustain panopa we can't say for certain kuti guys mafuta sativutanso because we are still all over the place ochunga mwamsangamsanga or fuel updates Cho- choyamba ngakhale ndifuna kuti ndidandaule ndithu momveka bwino kwa choyamba ndimafuna ndiyamikire kuti ineyo mas- ma- ma- ma- mawiki awa ndikafuna mafuta Aya kupezeka. ndikumapita No. ku station No, no, no, no. ndikumakathira tonsefe tikhoza kuyamikira ndithu zimene- tiziyamikira Yes. zimenezo ineyo ndathira ngakhale dzulo mafuta sindathira yes koma ndimaziganizira pamene mmayankhula kuti kodi ntchito zinazi zimene zimayika pa chiopsezo chuma cha dziko bwanji tiziyikanso ndondomeko kuti yense amene azikhala involved kumenekoko pazikhala special following up yo kuwatsatira mmene iwowo chuma chawo chikuyendera kuti pasamapezeke wina amene individually akupanga benefit from ma contract ngati amenewawa tiyerekeze pali zinthu zina zoti ukamapanga even ntchito zina za boma kuti anthu amalumbira amatani ukamalowa mu office muja amakusecha amatani ineyo ndikuona ngati kuti it's high time tinakakhwimisa chitetezo chonena kuti anthu amene amakhala ndi amakhala kutsogolo kupanga ma contract akuluakulu ngati awawa tiziwapanga not only vet koma pazikhalanso njira yonena kuti taxpayers money should be protected whether it means kuti tizi- tiziona kunena kuti awawa aboma it doesn't have to be all of us yes. koma pazikhala ndondomeko yonena kuti yayi uyuyu atakhala kuti atemba atengako ndalama ku gafuko ndikulowesa mthumba mwawo tidziwika Timugwira. timugwira msanga Lifestyle iwonso audit, yes. aziona Yes. kunena kuti yeah lifestyle audit indigwira Yes. so ineyo ndikuona ngati kuti nthawi zina we put the fate on- of this country into the hands of very few people okuti atangopangana kuti apange china chake ife tili m'madzi mmene apangane ana amu so so Ch- china chimene ndimafuna ndinene n'chonena kuti ku, ku zisankhoku eh, zisankhotu miyezi iyi yachepa kwambiri ah, bwana president takuonanitu mukupanga zisankho zokhuzana ndi akaunjika akaunjika anadandaula anapita ku parliament ku lilongwe very peacefully and kukadandaula and pamene tsiku limatha kabineti kabineti shuffle ena kuchoka ena kutana gwengwe uko mumba kubwera pa dimba kupita uko all because anthu anayankhula now i'm thinking kodi kudandaula kwa amalawi pa nkhani ya mafuta sikufika mkhutu sikunafike that level yakaunjika sikunafike that level of provoking government's response mukundiuza zona because ine i would have thought kunena kuti inde akaunjika sikuti ndikuchepesa business yawo ayi ndofunikiranso Yes. koma there's no way you can compare kaunjika waku tsoka market ndi nkhani ya mafuta we are talking about a whole economy eh? imene tikukamba apapa How I wish ma drastic measures, ma drastic decisions amene awoneka apapa akanapitanso ku nkhani iyiyi. I know kuti a president anayesa, anakwera ndithu ndege, anapita ndithu uku, United Arab nkumati Emirates, iyayi, the president wants to grab the horn, the, the, the, the, bull- the bull by the horn. by its horns, afuna Yes. apite okha. Yes. But even atabwera kumenekoko, Yes. we didn't get any proper

Aku advisory komiti awa ayigwira nocma pakhosi akuyiwuza zochita as we speak tisamanamize amalawi kuti ndi G2G abwana kulibe G2G tikugwiritsabe ntchito madobadoba funso langa ndi lonena kuti malamulo ministry of energy amangonena kuti mupanga nominate

apule Aunikane. ai- ai- aunikane Mm. kuli ena adyera kumeneko Mm. amene akupindula mu crisis yomweyi Mm. ndifuna ndigwirizane ndi wayana kunena kuti zitha kumaoneka zopoyira lero lipenenti wankhanza Mm. koma zitha kuzatumphuka chithupsachi zisankho zili sabata yamawa azaoneka na president ngati anthu amene agwira adzatukwanidwa chifukwa cha anthu ena ake adyera amene ali mu komitimo kodi munthu wakusankha kuti up- utumikire amalawi pa nthawi ya mavuto chimavuta ndi chani just kungogwira ntchito yako bwinobwino this issue ya personal gains tu basi personal ineyo gains ndipo kodi munthu ungatenge zingati sungadye zonse ungatenge nkhuku olofolo wekha Can we consider the bigger ukapeza lugo picture? ukapeza kodi iwe tisunthapo pamene popo chifukwa cha nthawi timakamba za aip mwachidule abwana Yes. takhala tikukamba kuti sitingamasonkhirane timatumba tiwiri tafetereza mkambewu kumanja apo kudos nkumanena kuti tifuna tidyesane anthu kudos ndi 1 apule miliyoni. Yeah. tithane nacho chimene- titalankhula kwambiri motsutsana ndi zimenezi apule Yes. anena kuti imene amayankha chinyamata Yes, aku- kusona, akuzunza ananena kuti no ife ngati boma

imene ndi apule ija Eh. akayika apo popha Eh. inu mungamaloze Nicolas Otole mene mujamo mungamalozemo chakutina Drogba mene mujamo and ife tunene moona mtima dpp ija idati tuluse ka shadow ka shadow kawo nkuikamo mayina mene muja sitikunyoza some of these people that are in this what do they do these people even to the to their party ya mcp ena sanapangepo even msonkhano Yeah, that's kungonena kuti tikupanga chani tikupanga chani That's true. are you sure apule you are taking these guys That's true. ku ku- ku- kuchisankho Ora akathandizira ku- kugulitsa Mwamsanga, au- au- au- Pali- ya- bwana- bwana- bwana- bwana- bwana, nthawi yatithera Yes, nthawi yatithera. Yes. Pa- pali maodiyo ena ake kamwamvera Yes. um, akuoneka kuti ndi anthu aku mcp Yes. magulu awo Asmaena, Yes, yes. akudandaula Yes. Yes. akudandaula anthu chimodzi chimene chikukambidwa n'chomwechi Yes. kuti anthu simukuwathandiza apule anthu simukuwathandiza apule ife tinayamba kunena kale anthu enawa muwachotse ife cabinet reshuffle ija timaona kuti anthu enawa muwachotsa simunawachotse in a nutshell tangoonani tifuna tipereke chitsanzo cha Mumba Mm. A- and tikamanena chitsanzo cha Mumba sikuti Mumbayo ndiye tikumupopa ngati ka mulungu Ayi, ayi hata kukanzula Eh, kukaza- yes, ati- kukaza- ndi kukaza- munthu. kukaza- ndi Yes, munthu. eh, ndi munthu Yes. Koma, Amapakwawa, yes. taonani chabe ka impact ka- kamene kabwera kapena kuti impact imene yabwera chifukwa cha munthu mmodzi. simukuona chifukwa even kuchoka ku ujeni kuja mukuona ngati ngozi bwana kuchoka ku labour kuja kupita exactly ku trade. because of impact now Yes. taganizani aliyense amakhala ndi machawi ngati amene ajawo Mm, gwedeza zinthu. nthawi zina nthawi zina timu ikakhala kuti sikuchita bwino mmatenga munthu wapa benchi nkumulowesa mumakhala mwayiona I'm sure panopa mukuganiza kuti ah,

Bumbali za sabe akhale Ehe, omwe. so Izi bumbali ngati, za- ngati anthu aku opposition akusirira machitidwe a cabinet minister mmodzi ndi zimene tikunenazi kuti even period imene yatsalayi mutati mupange zimenezozo multiply that effort you never know ndi decision imene aMalawi ali nayo pa nkhani yovota you never know what you could pull out of this timanena

tithokoze a Mapang'ombe kuti tidali limodzi tithokoze uh, ujeni uh, Msuku kuti tidali Chipongwe limodzi chanu chinamveka. zina la zina la awa awa ndi a Jonah uh, Pankuku awa ndi a Yona Chunga ine ndi ndevu zamwayi wonder msisya uh, mukwenda vili bwanji tikumanenso la mulungu chauta akalola pano a david gadama taawona afika kale kuseriku kuti atipatsire nkhani mwa tsatanetsatane mu chingerezi ndathokoza azibambo inu Yes, ma'am. timve uthenga wochokera kwa series enterprise bye